Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Umu ndi mmene okuba ndalama m'boma amatetezerana. Pamene nthawi imakwana 10 koloko m'mamawa galimoto yonyamula katundu yomwe imatchedwa kuti van yolembedwa mawu akuti Central Medical Stores inafika pa chipatala china chaching'ono m'boma la Nsanje. Anthu achidwi ndi zomwe galimotolo labweretsa analizungulira kuti kwabwera chani chachilendo kuchokera ku boma kamba kakuti galimoto zoterezi sizibwerabwera m'bomalo. Komatu chidwi ndi chisangalalo chawo chinasanduka chisoni popeza zomwe galimotoli linabweretsa ndi makondomu ndi magulovesi zomwe ogwira mtchito ku chipatala amagwiritsa mtchito monga mwa limodzi la boma lotsaukitsitsa kwambiri mdziko muno. Boma la Nsanje mankhwala sapezeka mzipatala zake. Odwala amauzidwa ndi madotolo kuti akuyenera akagule okha mankhwala ku mafamase kumachita kuti boma la Malawi limalandira chithandizo chokwanira kuchokera ku maiko akunja akufuna kwabwino kuti mzipatala zake muzikhala mankhwala. A Mathias Chilumba omwe amayimira gulu la midzi yokwana 256, m'bomali anadandaula ndi mchitidwe wobweretsa zinthu zosafunikira m'bomali ponena kuti anthu akufa ndi matenda oti ndi ochidzika. Iwowa amaloza chala ku likulu la unduna wa zaumoyo komanso nthambi yake yogawa mankhwala ya Central Medical Stores kuti kunadzaza katangale komanso ziphuphu ndipo mchifukwa chake zinthu sizikusintha mpaka pano. Iwowa anali odabwa kuti boma liwapatsa bwanji makondomu nkumachita kuti omwe akufunikira ndi mankhwala kuti mwina anthu achire ndi kupulumuka ku imfa zopeweka. Kumbali yawo iwowa akhala akudabwa kuti boma mosogozedwa ndi mtsogoleri wa dziko lino amakhala akukamba zofuna kuthetsa katangale koma palibe chomwe chikuoneka kuti katangaleyu akutha. Iwowa anauza boma kuti Ngati ali ndi chidwi kuti miyoyo ya anthu ipite patsogolo, akuyenera kulola kuti makhonsolo a m'boma azigula okha mankhwala mothandizana ndi anthu a mu dera popeza ndi omwe angadziwe kuti pachipatala ichi pakusowa mankhwala awa ndi awa koma iwowa akuti izizi zidzachititsa kuti zipatala zisapatsidwe zinthu zosafunikira monga makondomu. Monga mkulu wa komiti yoyang'anira midzi yambiri m'boma la Nsanjeri anatinso amalandira malipoti okwana 25 pa tsiku lililonse kuti anthu awo abwezedwa ku chipatala kuti kulibe mankhwala ndipo angowalembera kuti akagule ku ma pharmacy mankhwalawo. Anthu omwe amabwezedwawa ndi oti sakwanitsa kugula shuga kapena mchere pakhomo pawo. Ndiye akwanitsa bwanji kugula mankhwala omwe ndi odula kwambiri? Iwowa akuti amangofuna tsiku lomwe adzakumane ndi akuluakulu a m'boma n'kuwauza kuti anthuwa ndi abodza komanso achinyengo chifukwa chakuti zomwe amanena ndi zomwe amachita zimasiyana kwambiri. Siyani katangale ndi ziphuphu popeza akuphetsa anthu osalakwa m'midzimu. anatero a Chilumba atakwiya. Kukula kwa katangale mdziko muno. Malingana ndi lipoti la bungwe la Transparency International, dziko la Malawi likunka nabwerera m'mbuyo pa nkhondo yake yolimbana ndi katangale. Kuchoka mu chaka cha 2012, dziko la Malawi lagwa pa mndandanda wa mayiko omwe akulimbana ndi katangale ndi masitepe okwana 7 ndipo lili pansi pa mayiko monga Ivory Coast, ndi Panama. Kusintha kwa maboma sikukuthandiza chilichonse pa nkhondo yolimbana ndi katangaleyi popeza aliyense akapambana masankho ndiye kuti ndi nthawi yake yopanga ndalama mwa mnanu m'dziko muno. Izizi ndi malingana ndi mkulu wina wa bungwe la Centre for Human Rights and Rehabilitation, CHRR, a Michael Kaiyatsa. Iwo anatinso Si munthu aliyense yemwe amagwira ntchito m'boma kapena wa ndale amene ndi wakatangale komanso wakuba popeza ena amangofuna agwire ntchito yomwe analembedwerayo kenako nkuti alipidwe malipiro awo a pamwezi. Komatu pena anthuwa amachita kuwumirizidwa kapena kuwonera ena kuti ayambe kuchita mchitidwe wonyasa m'bomamo. Mkulu wina yemwe amagwira ntchito m'boma anayankhulapo kuti nthawi zambiri kugwira ntchito pakati pa anthu omwe malingaliro awo ndi akuba kumakhala kovuta kwambiri popeza ngati uchita chilungamo ndiye kuti umatengedwa kuti ndiwe wowukira kamba kakuti sukuchita zomwe anthu ambiri amachita pa ntchitopo sukondedwa ngakhale ndi mabwana ako ndipo umatha kuyamba kuona zokhoma pa ntchitopo kamba ka kukanitsitsa kwako kuchita zonyansazi. Pena amatha kumangokuzunza mwina osakupatsa ntchito iliyonse ati uwone kuwawa. Zina ndi zoti amatha kutuma ogwira ntchito ena kuti azikuonetsa ngati siutha kugwira ntchito yako. Ngati sangathe kukuchotsa kamba ka zifukwa zina ndiye kuti amangokupititsa kumalo komwe amakutcha kuti Guantanamo. Mawu awa ndi odziwika kwa anthu ogwira ntchito m'boma ndipo kumeneko kumapita omwe samvera zofuna za mabwana komanso ena omwe ndi adani a chipani chomwe chikulamula. Uku ku Guantanamoku amangokupatsa malo ogwira ntchito koma sakupatsa ntchito. iliyonse ayi. Zitsanzo zowoneka ndi maso ndi monga a Steven Maseya omwe anapititsidwa m'boma la Mangochi kuchoka ku Blantyre komwe ankagwira ntchito ku MBC, imeneyo ndiye Guantanamoyo. Mu zaka za m'ma 90's, wamkulu wakale wa apolisi a Mark Williams Lunguzi, Anachitidwa izi kamba kakuti samagwirizana ndi ulamuliro wa a Bakili Muluzi. Ndale za zipani zambiri zitafika kumene mdziko muno, iwo anangopatsidwa desk nkumangowabweretsera manyuzipepala kuti aziwerenga basi. Mbali ya malipiro ndiye kuti amakulipira onse ndipo sakudula. Ogwira ntchito ambiri m'boma amakhala akuopa kupangidwa zimenezi choncho amalolera kuchita nawo mchitidwe. wakubawo kuti apulumuke. Kwa anthu ena, zimakhala zovuta ngati ukuchita kulamulidwa ndi abwana ako kuti ukuyenera kupanga chakuti. Ukakana ndiye kuti wanyozera lamulo la bwana, zomwe pena zikhoza kupangitsa kuti upite ku disciplinary. Kotero, katangale ndi wovuta kuti athetsedwe m'dziko muno popeza anazika mizu m'boma monse. Nayo milandu ya katangale ikati iyambe kuti idzathe imatenga nthawi. Chitsanzo ndi nkhani ya cashgate ya m'chaka cha 2013 zomwe mpaka pano sizikuoneka tsogolo lake. Nkhani za a Paul Mphwiyo ndi mpaka pano. Nanga za kubedwa kwa ndalama yokwana 6.2 billion Malawi kwacha za covid zili pati? Zinthuzi zikapititsidwa ku mabwalo a milandu palibe chomwe chimaonekapo. Pena Guantanamoyi ndi yaying'ono chabe potengera ndi zomwe zimawachitikira anthu ena omwe ntchito yawo ndi kuthana ndi katangale mdziko muno. Mu chaka cha 2015 a Issa Njaunju anaphedwa ndi anthu osadziwika bwino ndipo thupi lawo linapezeka litawotchedwa mu mzinda wa Lilongwe. Galimoto lawo linawotchedwa koma linapezeka kuti lili kosiyana ndi komwe kunali thupi lawo pa nthawi yomwe amamwalira mkuti ali mkulu wowona za kayendetsedwe ka mtchito ku nthambi ya Anti Corruption Bureau acb. Iwowatu anaphedwa kamba ka mtchito yawo yothana ndi katangale mdziko muno. Kotero ngati ulimbana ndi katangale ndiye kuti umachotsedwa mtchito kapena kuphedwa kumene. Mu chaka cha 2020, mkulu woyang'anira chitetezo cha mtsogoleri wa dziko wakale a Norman Chisale anamangidwa kamba kowaganizira kuti anatengapo gawo pa imfa ya Issa Njaunju ndipo chimangidwireni mpaka pano sizidziwika kuti mlandu wawo udzalowanso ku bwalo la milandu. litilo? Anthu ochita katangalewa mdziko muno alipo kagulu ndipo amayesesa kuti amene wakhuzidwa asalandire chilango choyenera. Mwezi wa February mu chaka chino cha 2022, Alinafe Bonongwe yemwe anali station manager wa nthambi ya Malawi Revenue Authority, mra, m'boma la Dedza, anapezeka ataphedwa ku bafa kwa nyumba yake. Iwowa anali atamangiridwa ndi chingwe ku denga la nyumba yawo kuti mwina anthu aone kuti achita kuzipha. A Bonongwe anali munthu amene amadziwika bwino ndi kuyetsetsa ndi kuthana ndi katangale m'boma la Dedza koma anthu ochita izi samasangalatsidwa nazo kotero anangoganiza zowapha. Pokwana mwezi wa May mu chaka cha 2022, anthu okwana asanu anamangidwa poganizidwa kuti anatengapo gawo pakuphedwa kwa a Bonongwe koma mpaka pano palibe chomwe chikuoneka kuti mlanduwu ukuyendera sitepe yanji. A President Lazarus Chakwera omwe analowa m'boma polonjeza anthu kuti adzathana ndi katangale, anangotulutsa chikalata chokhumudwa ndi kuphedwa kwa a Bonongwe koma palibe chachitikapo kuti chilungamo chioneke mpaka pano. Panopa boma lawo lomweli ambiri akukhuzidwa ndi katangale wa mnanu. Wachiwiri wawo a Saulos Chilima, a Prince Kapondamgaga, a George Kainja, A Chris Chaima Banda, a Eisenhower Mkaka komanso a Newton Kambala ndi ena mwa anthu a mu boma la a Chakwera omwe akukhuzidwa ndi katangale koma chita kuti anati adzathana ndi mchitidwe wonyansawu. Ambiriwa akukhuzidwa ndi mkulu uja wotchedwa a Zuneth Sattar yemwe dziko lonse la Malawi lili mthumba mwake kubwera kwa a Sattar mdziko muno mwezi wa machi mu chaka cha 2022 kunamveka mphekesera zomwe zimanena kuti a Zuneth Sattar omwe akukhuzidwa ndi katangale wadzaoneni mdziko muno anabwera mdziko muno kuchokera kwawo ku United Kingdom izizi zinamveka iwowa atabwerera kale kwawo ndipo anthu ambiri anali wodabwa kuti zitheka bwanji munthu yemwe ali mkamwamkamwa mwa anthu chonchi kulowa mdziko muno koma nthambi za boma zofunikira zomwe zikumufufuza mkuluyu zisaziwe anthu ankati iyeyu amayenera kumangidwa ndi kufunsidwa mafunso angapo popeza akufufuzidwa ndi bungwe la Anti Corruption Bureau ACB. Kodi nanga apolisi bwanji sanammange nanga nthambi ya National Intelligence Service yomwe imaona nkhani za chinsinsi mdziko muno inatulutsa chikalata chomwe chimati sanadziwise nthambi za chitetezo mdziko muno kuti a Sattar ali mdziko muno kamba kakuti sanauzidwe kuti a Sattar ndi munthu woti akufunidwa kuti azengedwe milandu Nayo nthambi ya chitetezo ya Malawi Police Service inayankhulanso kuti a Zuneth Sattar-wa anali asakuwafufuza ndipo sanakawagwira pokhapokha akanauzidwa ndi nthambi yothana ndi ziphuphu komanso katangale ya acb kuti atero. Nayo acb inatulutsa chikalata chawo chomwe chimanena kuti anadziwa kuti a Sattar-wa anali m'dziko muno patadutsa maola awiri atanyamuka kale kubwerera kwawo ku United Kingdom. Nthambi za boma zomwe ntchito yake ndi kuonetsetsa kuti chilichonse chikhale m'chimake, zikukanirana pa nkhani ya a Sattar. Izizi zikuonesa mphamvu zomwe Zuneth Sattar ali nazo popeza apapa nchichidziwikire kuti mkuluyu amaopedwa ndipo palibe amene anakayambisa nkumumanga mkuluyu. Funso nkumati chinavuta ndi chani a National Intelligence Service kudziwitsa acb kuti Zuneth Sattar ali mdziko muno kuti mwina iwowa aone kuti apanga bwanji? Izizi zikusindikiza kunena kuti anthu onse akatangale mdziko muno amayikirana kumbuyo kapena kuthawa udindo wawo powopana. Nkhondo yolimbana ndi katangale ndi yovuta. Munthu yemwe amayenera kulankhulana maso ndi maso ndi a Zuneth Sattar ndi a Martha Chizuma kamba kakuti iwo anali atayamba kale kumufufuza mkuluyu. Kenako mpamene nthambi ya NCA inaonapo kuti apapa pali nkhani tilowepo. Amayi Chizuma asanasankhidwe kukhala mkulu wa acb anali Ombudsman ndipo kumeneko ntchito anayigwira yooneka ndi matso kotero nthawi yomwe anasankhidwa kuti atsogolere nthambi ya acb anthu ambiri m'dziko muno anali ndi chiyembekezo kuti akayigwiradi. ntchitoyi molimbika. Iwowa samateketseka ngakhale kuti anthu ena olimbana ndi katangale ku ofesi yomweyi anatha ndi kuphedwa monga a Issa Njaunju ndipo pano ali kalikiliki kutsogolera kufufuza aliyense yemwe anaba ndalama za boma. Nduna za boma. zikumangidwa zomwe m'mbuyomu sizimachitika. Anthu a chipani cholamula nawo sakusiyidwa zomwe zikuonetsa kuti mayiyu akuyesetsa ntchito yake koma chomwe chikuvuta ndi tsogolo ya milanduyi ikapita ku mabwalo a milandu mdziko muno popeza zikumangokhala chete osamvekanso kuti zinthuzi zili pati. Koma chiyambireni kuchilimika chaka chatha pa ntchito yothana ndi katangale komanso kugwirizana ndi ofufuza ochoka m'dziko la UK a Martha Chizuma akukumana ndi mikwingwirima yosiyanasiyana yomwe cholinga chake nkuwafooketsa kuti asiye kufufuza a Zuneth Sattar popeza anthu ambiri akukhudzidwa ndi aboma la Tonseli kuonekera kwa kulimbana kwawoku ndi a Martha Chizuma kunabwera poyera mu January mu chaka cha 2022 pamene kunamveka audio recording yomwe mayiwa amayankhulana zokhudza ntchito yawo yomwe imanena kuti kamba kakuti katangale ali paliponse kuphatikizapo mabwalo amilandu komanso ku polisi akuona kuti ntchito yawo yothana ndi katangale ikhala yovuta kuigwira bwino komanso mtsogoleri wa dziko adzamuona ngati sakutha kugwira ntchito yake zitatero a Chakwera anawazuzula mayiwa nkunena kuti sanachite bwino powonetsa ngati sakuthandizidwa popeza iwowa ndi amene anawasankha mayiwa pa udindo kotero zinali zowawa kuwamva iwowa akunena zoterezi kuyambira chitulukireni audio imeneyiyi a Martha Chizuma akhala akumanenedwa kuno ndi uko m'masamba a mchezo komanso m'ma newspaper anthu ambiri akhala akuwanena kuti sakuyenera kugwira ntchito ku office ya acb popeza anaulula za momwe akugwirira ntchito ku acb ko ndi munthu woti sizikumukhudza kwa anthuwo akuti mayiwa anaphwanya lamulo losunga chinsinsi pa nkhani zomwe zikufufuzidwa M'mwezi wa February mu chaka cha 2022 chomwechi, mayiwa anakasumiridwa ku bwalo la milandu ndi gulu lina lotchedwa Forum for International Development kamba kosatha kusunga chinsisi chija mchizungu amati oath of secrecy. Mwamwayi, mlanduwu unathesedwa ndi bwalo la magistrate la Blantyre kamba kosowa umboni wokwanira komanso kusasata ndondomeko za bwalo la milandu. Mu mwezi wa April mchaka chomwechi, a Bon Kalindo anauza mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera kuti achose mntchito amayi Martha Chizuma popeza mayiwa anaphwanya lamulo la chinsisi ndipo ngati satero amema anthu kuti apange zionesero kuti mayiwa atule pansi udindo wawo. Anthu ena anayamba kunena kuti mwinatu nawo a President Lazarus Chakwera sawafuna a Martha Chizuma ndipo akumangonena pagulu ngati akuwafuna mayiwa. M'mwezi wa May womwewu, gulu lina lomwe limadzitcha kuti Mzika Zokhuzidwa zinachita m'bindikiro kwa matsiku atatu ku Nyumba ya Malamulo ku Lilongwe akuti kufuna kukakamiza kuti mayi Martha Chizuma atule pansi udindo wawo pa nkhani ya audio. yomwe ija. Anthu omwe amayikira kumbuyo a Martha Chizuma anayamba kunena kuti nkutheka kuti a Zuneth Sattar-wa ndi omwe akuthandiza gululi popeza atsogoleri a gululi amaoneka akumwaza ndalama zambiri kwa anthu owatsatira. Anthu ena akukhulupirira kuti ndalama zomwe mkuluyo anaba mdziko muno akuzigwiritsa ntchito pomatuma anthu kuti azipanga zionesero zakuti amayi Chizuma atule pansi pa udindo wawowo. Kumbali ya a Martha Chizuma iwowo akuti sakutekeseka ndi zonsezi popeza anali akudziwa kuti akayamba kugwira ntchito yawo akumana ndi zimenezi. Milandu ina yakhalitsa m'mabwalo a milandu ngakhale nthambi ya ACB ili ndi mphamvu yofufuza ndi kumanga anthu omwe akuganiziridwawa Ntchito yonse imatsalira ku mabwalo a milandu omwe ali ndi mphamvu zozenga milandu anthu oganiziridwawa. Komatu mabwalo a milandu m'dziko muno sali momwe anthu amaganizira. Milandu imangokhalako osalabadiridwa ndipo pena imaoneka kuti basi. inatha. Pakadali pano nduna imodzi yokha yakale ndi yomwe ili ku ndende kamba ka katangale. Awatu ndi bambo Uladi Mussa, mkulu wina wochita malonda anagamulidwa kuti akakhale ku ndende kwa zaka zisanu ndi zinayi koma panopa anatulutsidwa pa belo uku akupanga appeal. ku bwalo lalikulu. Awatu ndi a Tom Mpinganjira. Milandu yambiri yokhuza kubedwa kwa ndalama kwa mchaka cha 2013 ya cashgate pano ili zii ku mabwalo a milandu ngati palibe chinachitika mdziko muno. Anthu ena ambiri okhuzidwa ndi kubedwa kwa ndalamaku anamwalira mu zaka zokwana khumi ndi zisanu ndi chimodzi 16 a Bakili Muluzi akuzengedwa mlandu wawo woganiziridwa kuti anaba ndalama zokwana 1.7 billion Malawi kwacha pa nthawi yomwe anali mtsogoleri wa dziko lino. Nkhani yomvetsa chisoni ndi yakuti boma mu zakazi akuti lataya ndalama zokwana 1 billion kwacha koma sikuoneka kuti mlanduwu uzatha liti zonsezi ndi mabwalo a milandu anthu okwana makumi asanu ndi mmodzi 60 anamangidwa mu chaka cha 2021 kamba kosakaza ndalama za covid-19 zokwana 6.2 billion Malawi kwacha milandu yawo mpaka pano sikuoneka tsogolo lake lenileni ndipo ambiri a iwowa anabwerera ku ntchito zawo ngati palibe chomwe analakwa funso nkumati kodi kuwamanga kuja kunali kongophimba anthu m'maso kuti boma lizioneka ngati likuthana ndi katangale kapena kunali kungowakhazika chete anthu omwe amayankhula za katangale mdziko muno dr mustapha hussein a ku university of malawi anati pakadali pano ngakhale kuti mtsogoleri wa dziko amakhala akuyankhula zothana ndi katangale palibe chomwe utsogoleri ukuchita chowonekera kuti ukuchilimika ndi nkhondoyi. Iwowa akukhulupirira kuti malamulo alipo kale omwe ndi achikhalire momwe mabwalo a milandu m'dziko muno angathanirane ndi katangale koma chomwe chimachedwetsa sachidziwa. Nawo a Boniface Dulani womwe ndi woyankhulira pa ndale kuchoka ku University of Malawi komweko anavomerezana ndi a Hussein kunena kuti ngati boma palibe chomwe likuchita powonesesa kuti nkhondoyi itheke. Nkhondo yolimbana ndi katangale ndi yayikulu m'dziko muno ndipo ikufunika kuchilimika popeza onse ochita katangalewa amagwirizana ndi kutetezana pogonjetsa lamulo la dziko. Anthu ochita katangalewa amakhala ndi mwayi wopeza maloya omwe amawateteza popeza amadziwa kufooka kwa malamulo athu a dziko. Anthuwanso ali ndi ndalama zambiri zomwe amatha kupereka kwa ozenga milandu. kuti asokoneze mlanduwu kapena asayike chidwi Amayi Martha Chizuma. Amayi Martha Chizuma kumbali yawo akuyesesa ngakhale kuti akukumana ndi mikwingwirima yambiri. Tangoganizani ngati akukwanitsa kumamanga nduna zoti zikulamula boma panopa ndi liti m'mbuyomu zinachitika zimenezizi.